ceart dúinn bheith misniúil mé agat, ba cheart dúinn bheith bródúil agus mórálach as an rud a tugadh dúinn agus go bhfuil macallaí na muintire a tháinig romhainn feadh na céadta bliain, go bhfuil siad fós beo, gurb ann fós dúinn, go bhfuil guth againn, go bhfuil rud éigin speisialta luachmhar againn agus níor thuigeas é sin nuair a bhíos cúig mbliana déag, sé mbliana déag, thóg sé tamall beag eile orm ach buíochas le Dia thána i dtuiscint air agus sin í an teachtaireacht is mó a bheadh agam don gcleas óg inniu, abair, tuig cé tú féin, cér díobh tú, cad as tú,

athair, fear céile, mac, fear Gaeltachta agus thar aon rud eile is dócha gur Gael mé agus taithí agam ar an áit seo, iarpheileadóir is ea leis mé. Is dócha nuair a bhíomar níos óige nach rud é go gcuimhníomar rómhór air. Bhí an teanga seo againn, bhíomar ábalta í a labhairt, labharfaimis leis na comharsain, leis na gaolta, le daoine áirithe, bhí daoine eile go labharfá i mBéarla leothu. Bhí sí i gclós na scoile againn, bhí sí sa tseomra ranga againn. Ach ní rud é go gcuimhníomar air agus ní leagamar puinn béime air agus ní raibh aon tuiscint againn ar, is dócha, iompar teanga nó cinní a dhéanamh don nGaelainn ná faic eile. Bhí Béarla againn leis agus bhí meascán den dá rud ann sa Ghaeltacht i gcónaí is dóigh liom agus tá sé sin fíor sa lá atá inniu ann chomh maith. Bhuel, bhíos in airde ar an seastán i 2004 fadó riamh agus eh, bhí sé de phribhléid agam bheith mar chaptaen ar chontae, fhoireann chontae Chiarraí ach is iad mo chumann féin, an Ghaeltacht a chuir ann me agus mo mhuintir féin a chuir ann me agus ní raibh aon chinneadh rómhór, ní raibh aon chinneadh fiú amháin le déanamh Labhraíos i mo theanga dúchais, labhraíos lem' mhuintir féin le pobal Chiarraí. Is dócha go bhfuil breis is céad is daichead míle duine i gCiarraí, glacaim leis nár thuigeadar ar fad mé, ach fós bhí sé tábhachtach domsa go labhrainn thar a gceann le mo mhuintir féin, agus nuair a d'fhéachas síos uaim, abair, is iad muintir na Gaeltachta agus muintir Chiarraí a bhí os mo chomhair amach, leothusan a bhíos ag labhairt, agus an lá is mó sa tsaol aige Cumann Lúthchleas Gael, agus tá an 'Gael' san tábhachtach laistigh de CLG, an G san ana-thábhachtach. thuigeas cad a bhí ar siúl agam, is dóigh liom go raibh sé tábhachtach an teachtaireacht sin a chur, a chur trasna, nach aon ualach arís í, go raibh sé chomh nádúrtha leis an uisce ag rith agus leis an bhféar ag fás, abair, go, go labharfá i do theanga fhéin le do mhuintir fhéin. Bhí sé tábhachtach é sin a dhéanamh, is dóigh liom. Bhuel, an chomhairle a bheadh agam d'aon duine athá ag maireachtaint sa Ghaeltacht nó a d'iarraidh a shaol a chaitheamh trí mheán na Gaelainne ná gan a bheith eaglach, míáil ar an rud. Ní haon ualach í an Ghaelainn nó aon teanga. Gan aon eagla a bheith ort a bheith difriúil chomh maith, dul i gcoinnibh an tsrutha. Beidh go leor daoine ag labhairt i mBéarla. Beidh iachall ort i gcásanna áirithe, b'fhéidir, Gaelainn a labhairt toisc go bhfreastlaíonn tú ar Ghaelscoil nó scoil Ghaeltachta. Ach ní haon iachall í, ní haon ualach í an teanga. Baineann sí le rud éigin, is dócha, atá níos daingne agus i bhfad níos luachmhaire mar rud. Agus is dóigh liom go bhfuil sé tábhachtach go n-iompróimíst é sin agus go dtuigfimíst cad tá againn, gur gur seod í seo atá againn agus go bhfuil rud éigin speisialta againn ná fuil ag daoine eile. Is dóigh liom, úsáidim i gcónaí an tsamhail sin don mbogha ceatha, abair. Tá tá seacht gcinn de dhathanna sa bhogha ceatha. Níl ionainn ach dath amháin agus tá an tír seo ag athrú chomh tapaidh anois le fiche bliain, tríocha bliain anuas, Tá sé tábhachtach, is dóigh liom, go mbeadh ár ndath le feiscint agus ár nguth le clos. Ní haon ualach d'aon duine é sin agus sin chomhairle a chuirfinn ar éinne, má tánn tú dhá bhliain déag, trí bliana déag, ceithre bliana déag, cúig mbliana déag, sna déaga go háirithe, gan eagla a bheith ort dul i gcoinnibh an tsrutha uaireanta chomh maith agus a bheith tiarnúil agus misniúil mar gheall ar do theanga. Bhuel, dá mbeinn ag labhairt liom féin, abair, nuair a bhíos thíos ansan. Arís, bheith dána, gan a bheith misniúil, gan aon eagla a bheith ort agus gan a bheith náireach, go háirithe le cúrsaí teangan. Is dóigh liom go bhfuil rud éigin ag baint leis uaireanta. Cloisimid an focal seo 'cool'. Níl sé 'cool'. N'fheadar an bhfuil aon teanga ar domhan 'cool'. Is teanga iad, is modh cumarsáide iad agus dáiríre ní ceart dúinn aon náire a bheith orainn. Ba cheart dúinn bheith misniúil, mar gheall air. Ba cheart dúinn bheith bródúil agus mórálach as an rud a tugadh dúinn agus go bhfuil macallaí na muintire a tháinig romhainn feadh na céadta bliain, go bhfuil siad fós beo, gurb ann fós dúinn, go bhfuil guth againn, go bhfuil rud éigin speisialta luachmhar againn agus níor thuigeas é sin nuair a bhíos cúig mbliana déag, sé mbliana déag. Thóg sé tamall beag eile orm ach, buíochas le Dia, thána ar tuiscint air agus Sin í an teachtaireacht is mó a bheadh agam don gcleas óg inniu, abair, tuig cé tú féin, cér díobh tú, cad as tú, agus cad iad na focail a thagann amach as do bhéal.